Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire ka effect kodumpha ngati aka. ena athu atha kumadabwa kuti eh mkulu ameneyi bwanji Ndiye mosataya nthawi tatiyeni tionesaneni kuti timapanga motani koma tisanayambe tatiyeni timve kaye uthenga kuchokera kwa ma sponsors athu. a Chichewa Clips akupitirizabe kupatsirani maphunziro awo a photo editing video editing account boosting online self defense komanso content creation Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewa kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuyala pa number imene mukuiona pa screen-yi. Tsopano tiyeni tibwerereno ku video yathu ya lero. Ndiye kuti video imeneyi itheke, chachikulu chimagona pa kajambulidwe. Ndiye kajambulidwe kake kamafunika kayende motere. Ndiye kuti usanapite apopo kukadumpha umenye kaye uchokepo usiyepo space chonchi. kenako umazalowaso m'bwalomo chonchi ndikukajowa chonchi kudumpha ya ngati chonchi mene ndadumphira kenako mukajambula video yotero mene ndakuuzirani malangizomo ndekuti ino tiyeni tionesaneno kapangidwe kake ka edit nde chimene timayenera kuchita ndikutsegula application la CapCut nde tidina kenako tipita pa new video kenako tisankha video yathuyo tiyipanga select chonchi kenako tichongera pa hd kenako add nde video yi tipanga play nde tipanga pause nde chachikulu chimakhalano apapa pamafunikano kuti ujambulepo utengepo ya upangepo freeze ndi chomwe tichite ndikungodina apa pa clip yathuyi kenako ndikusaka pamene alemba kuti freeze ndiye tipanga apa alemba kuti freeze kenako tidilira kumayambiriroku ndikupanga delete kenako clip yathuyi tiikoka tisaka pamene tinadumpha bwino kudumphira mmwambapo ngati pamene tinadumpha mmwamba kwambiri ngati cha pamene papapa kwano eya ime chonchi ndekuti chachikuluso nchimenechi ndekuti tidinaso clip yathuyi tikapezano point imene munthu wathuyi ali mmwamba bwino kenako tisuntha izi ndikupitanso pomwe paja alemba kuti freeze paja tipangapo chonchi ndiye kuti apo ikhala itipatsano chithunzi no chakuti no titha kuchigwiritsa ntchito ndiye kuti tidilita clip iyi yoyambirirayi kuipanga delete chonchi ndiye kuti tisiyano ma clip no ngati awawa apapa chithunzi choyambirira chimene palibepo kalikonse ndi ichi chimene akuchokera mmwambachi nde chachikulu no chimene chimakhalanso apapa nchakuti tidina clip iyi tinadumpha mmwambayi tiseseresa mmusimu izizi tiziyendesa chonchi ndikupita palemba kuti overlay ndekuti imalolano kuti clip yathu ija ibwere mmusi kachithunzi kamene tinajambula kaja nde chachikulu tiyihoda chonchi izi nkuzikankhira uku- cha ukukukuku ya ngati pamenepo ndekuti izioneka chonchi eya sonyeza kuti chithunzi chija chikalumikizana ndi video ikuoneka kuti munthudi wachita kudumpha nde chachikulu so process imene imakhalapo ndiye kuti no munthu wathu uyu achite kuchokera no mmwamba nde tipanga click chonchi kenako tisuntha izi ndopita apa pali remove bg

Kenako tipita pamapeto penipeni pa clip yathuyo ngati apa tidina chonchi. Ndiye tionetsetse kuti tili kumapeto kwa clip imene ili m'munsi ili pa number 2 yi, kumapeto kwake kwenikweni. Chonchi. Kenako tipanga add apa. Ndiye kuti tikuika keyframe. Ndiye kuti tibwezanso chonchi ndi kuika penapake kaya ngati apa. Kenako chithunzi chathuchi tichiika m'mwamba tinkankhira m'mwamba chinthuchi. Chisiyiretu kuoneka chonchi. ta mhm, ndekuti apa tipanga play tione kuti ikuoneka motani apa ndekuti munthu wathu uyo achita kugwa no mmwamba chonchi Eh, kaya mukuona kuti akugwa mwa ulesi mwa pang'ono-pang'ono ndekuti muchitanso kukonza ngati awa chonchi akugwa mwa pang'ono-pang'ono Kwa mfu- mukafuna kuti agwe ndi mphamvu ndekuti keyframe ife kuti ili patali ndekuti mungoyichosa mukayika ina yake ino yokuti kaya ndi cha apapa apa chonchi kenako ndikukankhira chithunzichi mmwamba chonchi chipitisa mmwamba ya ngati pamenepo ndiye kuti mpangaso play muone kuti chikuoneka motani panga chonchi ndiye kuti awaoneka kuti wagwano za mphamvu zija tsa ndiye kuti wafika pasi ndiye kuti umo mwakwanisa munthu wathuyo kumgwesa kuti afike pasi chikakhalano chong'amba nthaka A Chewa Clips akupitirizabe kukupatsirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewa kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen.
chikakhalano chong'amba nthaka ndekuti apo timachita kudownloada ka video nde tinapita pa youtube kangopanga download kuti kaya ndi land crack pamakhala zina zake za green screen ndi chimenenso tichite ndekuti tingopangiratu videoyi tiyitenga chonchi tihoda chonchi kenako ndikuipanga duplicate kuti ikhale kawiri tipanga pa duplicate kenako tidine yakumapetoyi ndikupanga pa overlay ndi cholinga chakuti ibwere m'munsi ya ndekuti titangoifananiza kuti ifanane ndi imene ili mwambayo ya akhale mulaini imodzi chonchi ndiye kuti chimene tichitenso ndikupanga apa pa add overlay iyi imene tigwiritse ntchito yong'amba nthaka imeneyi ndiye kuti tipanga apa pa add kenako tidula pamene ino nthaka inang'ambikapo komano kuyambira pa green pa ndiye kuti panga split ndikudilita kumayambiriroku ndupanga apa delete chonchi ndiye kuti tikakankha aka mpaka nakafikeno pamene munthu wathu anadumpha chonchi mhm ndiye kuti titha kudulira ngati cha apapa pamene nasiya apo ndiye kuti tidina apa ndupanga split kenako delete ndiye kuti apa tidinaso clip ya green iyi kenako tipita apa remove bg apa kenako tipita apa pa chroma key kenako tisankhano kala ya green ndicholinga chakuti za green zichoke nde intensity iyi tinkweza kuti green asachite kuonekeratu ya ndiye kuti ka shadow-nso tingomukonzakonza pang'ono kuti ya zioneke ngati komano ya tingomuyika pena pake pa bo kenako tichongera apa ndiye kuti green wathuyo timsuntha timuyika pabwino ndicholinga chakuti munthu akadumpha chonchi pazing'ambika komano wachedwa ndiye kuti tikankhirabe chonchi kuti akazaponda pasi chonchi pazang'ambike nde poti munthuyi kung'ambikako kukubwera pamwamba chachikulu nchakuti tikuike ku background ndiye kuti tidina clip ili pakati kenako ndikusaka pamene alemba kuti remove bg kenako tipanga auto remove kenako tichongera ndiye kuti apa takwanisa kuchosa background ya video iyi ili mwambayi ndiye kuti chimene tichite ndikudina clip ya green ya ndikusakano pamene alemba kuti layer tidinapo chonchi ndiye kuti ya green tikankhira kuti ikhale uko tikungopanga swap chonchi ya ndiye kuti zong'ambikazo zapitano kumbuyo ndiye kuti munthu wathu uja akadumpha chonchi akapanga chonchi ndiye kuti pakung'ambika chabe kuti izi zizachepa ndiye kuti tichitano kuzumula kuzikulisano kuti mwina mwake ziziphulika bwino Mhm. ndiye kuti tizikonza bwinobwino pa mlingo umene tikuufunawo ndiye kuti akadumpha chonchi chabe kuti zang'ambika fast ndiye kuti tibwezanso ka green kako kukakankhira mbuyo chonchi ehe ndiye kuti tikapanga chonchi ndiye kuti tikabwezabe wezi mpakana kuika mlingo umene tikufunawo ndiye kuti tikapanga play zioneka chonchi apo ndikuti zatheka ndikuti nthaka yathu ija ikung'ambika ndikuti ngati tifuna kuti zisachokepo ndikuti clip iyi basi tangoyichulukisa makamaka pamene zagwapa basi nkuyikulisa komano clip iyo ndikuti izioneka chonchi tikaiplay ndikuti apo munthu uyo wagwa mwamba then nthaka yang'ambika kachikenanso tiyionere Mhm, awa ndi kuti no zimakhala kuti zachitika nde mwaona mmene timapangira video ngati imeneyi nde tikamaliza chachikulu no chimakhala no cha apapa pa export ipa ndi kuti ukapanga pa export ipa ndi kuti basi imakhala no kuti video ija ikuseveka ndi kuti ikangomaliza apopo imakapezekerano ku gallery nde mwaona mmene timapangira nde ngati mukufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga subscribe youtube channel chimene chichi cha kamlanch tech ndiye tingoti tiyeni tionanenso ku video yotsatira